na asị m ka m mee vidio a tata ka unu fụrụ ego gọọmenti obodo a nyere m ha na-enye ya onye ọbụla 500 euro because a sị na ihe garala ọnụ ka ha wee kụọ ndị mmadụ aka n'obi ị na-ekwu okwu one naijiria kedu ihe nke i rigoro na naijiria ke nke gọọmenti naijiria nyegoro gị enwenugo nke ha nyere unu ebe m nọ kịta kwa ị fụrụ ebe m nọ kịta ebe a na-azụ afịa na Lugner City na Vienna Austria enwebeghị nke i riri ị na-ekwu okwu one Naijiria na-azọ ka a zọpụta ahụ ndụ na-ekwu okwu Biafra ka e nwere Biafra ka ị nwere onwe gị nọ na-akọ akụkọ one Naijiria ụzọ ka ị nwere ka ọ mmiri ị nwere ọkụ ị nwere hospital kedu nke ị nwere ọ security ka ị nwere e kporo ndị Fulani kpojuoro unu na main road na east ghọtago a nọ ọnọ na-anwụrụ ụfọdụ nwụba ime ọhịa je repuo ụmụnne anyị ndị nwaanyị repuo ha under one Nigeria maka ị ma na ị nụkata di na nwunye kwuo na ị chọzi ịnụ na ị chọzi ikewa ya ka a na-akpọ divorce ọ dịkwu na Bible God mere ya accept sef ife onye ahụ aka nwere onwe nwee peace mana ị jụ na ị gaghị enwe peace nọ na naijiria na-ekwu okwu one naijiria nee 500 euro ka m ji n'aka na gọọmenti ndị Austria nyere m ọkwa nsọ nna m ka enye e nyekwara onye ọbụla ị nọ ha n'Austria ị ya-enweta ya abatara ụra ka m na-arahụ m kurite m checkie my letter box wee fụ letter ha sendịara m ka nje were the 500 ya ka nje na post kịta je were nsị ka m bịa gosi unu ka unu fụrụ ya ị nọ na-ata afụfụ ee nne m na nna m enweghị ihe ha riri na one naijiria nne nne m enweghị ihe ha riri mụ wee nwekwa ihe m riri m wee gbapụta obodo oyibo just like many other people gbatara obodo oyibo e nwee ndị si Libya na-apụta ji ọkpa na-apụta ma ụmụnne anyị ndị nwaanyị na-apụta ma ndị a na-erepụ n'ụzọ ma ndị na-agba akwụna ka ha survive o metụ ha n'obi ị na-ekwu okwu one Nigeria a nọ ọnọ e kee rice kee cup rice nye tomato nye 500 naira dinye osu ji egbuwe ndị mmadụ je na-egbu ndị mmadụ na-agbagbusi ndị ị na-agbagbu ka i wee protect one Nigeria mana thunder ya-agbagbu gị Biafra bịachagote ije ma ị chọrọ ma ị chọrọ anyị ya-enwe Biafra maka afụfụ a afụfụ a anyị na-ata n'obodo oyibo ọ ya ha awa ọkụ we are coming back home ịghọtago otu a ndị ọcha si ebi kịta na ka ha si ebi tata bụ 7th of October 2022 7th of October na ya ebe ha nọ na Lugner City na-enwere obi ọkwa ị fụrụ ndị ọcha ihe ahụ ebe a na-azụ ahịa na ebe ha nọ na-azụ ị fụrụ ya nekene ebe mụnwa nọ nekene ya nekene ebe m nọ nekene nee anya n'elu na ya nekesị ebe a nọ ee ị nọ na-akọ akụkọ one Naịjirịa ifere aha eme gị ee ị nwekwara common sense Naịjirịa ụmụ Igbo niile juru Naịji- juru all over the world ma ndị nọ na prison ma ndị na-ata afụfụ ịghọtago maka onye mekata ike gwụ gị i meta nke nga i megide ike gwụ gị ị dawe na nke nga anyị nwa ndị aka ada ihe ada anyị ka nọgụrụ outside nee 500 euro ka e nyere onye ọbụla sị je were je kụọ onwe unu aka n'obi na o je were goro ife na ihe garala ọnụ maka people bịa na-acomplain na ihe garala ọnụ e were kee onye ọbụla ị nọ ebe a na-ekwu okwu a na-ekwu okwu biafra ị nọ ọnọ ịdọji a side naijiria i metụkwa side biafra ị yaha akwụrụ ofu ebe ka a mara ebe ị kwụ akwụ ọ ya-abụ thunder chọọ igbu gị ka ọ mara ebe ọ ya-egbu gị ifere mekwe unu ncha nye na one Nigeria mana Biafra is coming